ome omenala omenala ofu obi ofu obi omenala rie nụ omenala ṅụọ nụ ndị omenala ndewo nụ asị m ọ ga-adị na ndị omenala mma dịrị ụmụ anyị na mma dịrị ihe anyị niile na-ebitu aka mma a sị na ya na- ya nọ n'ihu anyị mgbe na-azụ anụ ọsọ ya mgbe niile. anyị gbuo aka dị ihe ọma kpe ihe ọma otu okeche ndị omenala n'ụzọ karịa kụwa ngwa ọrụ ndị omenala bụ ụzọ ndụ na eziokwu n'ihi na a sị na omenala ị nọ n'omenala ka omenala nọ n'ime gị biko tata wụ Orie onye na ndị nna anyị ga nọ na ọfọ abụ chief

ome ome omenala ofu obi biko anyị eburulakwa ọjị anyị bụ Ogbuefi Eze Ameke Okorafọ aka o butuara anyị ọfọ
ome ome omenala ofu obi omenala rie nụ omenala kwe nụ omenala ka birikwa nụ a biko ọjị ndị omenala dị m n'aka ọ mụ abụ Ogbuefi Eze Ameke Okorafọ na-ekwuru a biko Chukwu oke abịama ndị ichie ọjị na-erutela ahụ chai a sị ọgba akwa chike ndị mmụọ egee ntị ọ bụ nzu bụ ihe a debere ụbọchị taa bụ ụbọchị Orie chi Eke chi Orie chi Afọ chi Nkwọ biko bịa mara nzu chi ala olu olu bịa mara nzu anyị chi ala Igbo ndị bụkwa na agha Igbo dị ndịkọ nwa ndị nzu Igbo biko ndị ichie Togo ndị ichie ukwu ndị ichie nta ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị nwa na nzu Igbo ezumezu mmụọ dum ndị omenala ekpuru ụbọchị taa bụ ụbọchị Orie bịanụ mara nzu ma ndị m kwuru ma ndị ahụ ekwu onye kwuru okwu ibe ya biko asị ka nwa azụ adị mma ime ihe dị nle nzu megharịa ndụ anyị asị zụrụ ụbọchị taa lara ihe ugbo biko ewuru nzu nwa aka gwara anyị nwa ike asị zupụrụ anyị ụbịam asị zupụrụ anyị iro biko a na-arịọ ọ wụ nzu atarụgharị nzọ atarụgharị ihu biko ewo nzu asị zuru anyị ogologo ndụ wo ahụ isi ike ndụ ndụ nka nka wo redisi erisi omenala anyị ma ndị omenala ma ndị anụ ndị mmiri bụ ma ndị anụ biko a na-arịọ nlakpọ eri isi abụ nlakpọ eri isi we asị abịarị mmezu efa Chukwu oke abịama chai ọ nwa bụ odo langọrọ nzu bụkwa langọrọ odo odo dopụrụ anyị ndị iro o dosa anyị ihe akpakụ ihe nwe nwe o dosa anyị connection o dosa anyị ego ogologo ndụ ahụ isi ike biko ọtụtụ ahụ udo ụgwọ dị ndụ anyị ezinụlọ anyị ọbụla mara ka ọ bụrụ ụdị ụtọ ihe edozi edoziri ndụ anyị biko dodoziere anyị odoziere anyị ndụ adịzara akara aka anyị iwo biko onye chere anyị nke ọjọọ biko ododo pụrụ ya r'ụzọ onye ọbụla bụ iro ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị biko ododo pụrụ ya r'ụzọ o dosiri anyị ndị ọmara ọzọ defa chukwure ndị alị a ọnwa bụ ọjị ọjị ọ bụ mkpụrụ osisi pụrụ iche r'ala igbo ihe ọ bụ ọjị ndị nna anyị ji eme omenala ihe ọjị ndị nna anyị ji arịọ chukwu oke abịama ihere aka a na-abịalakwa taa bụ ụbọchị orie a na-asị iwo chi eke chi orie chi afọ chi nkwa nụ anọ ji chukwu oke abịama ọbasị dị r'elu onye kere eluigwe kee elu ụwa ọ ma na onye o kere onye o kere ama ya ndị omenala erusale r'ihu gị r'ụbọchị taa bụ ụbọchị orie anjọ jite gị r'ihu chọjọ nwata ya r'ofu ofu abatara ngwaja n'ihi na nna nna ndị nna anyị sịgo onye wesara ọjị wesara ndụ ndụ ndị omenala iwo ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ okoro ndụ agbọghọ biko nara wo r'ụbọchị taa biko ndị ichie dum anyị ekwu ndị ichie ukwu ndị ichie nta ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị ndị ichie togo ndị ichie bagada ndị ichie tingame ndị ichie petita peti ndị ichie asieye gburugburu dum nọrọ oge ọnwụra biko bụ ndị ichie wee ndị kpụkpụrụ n'anya oge ọnwa sị m bịanụ taa ọjị ndị bi ndị oge ọ bịa taa ọjị ndị mkpụmkpụ oge ọ bịa taa ọjị ndị anya nwụrụ abara oge ọ bịa taa ọjị ndị ikuku oge ọnwa bịa taa ọjị n'ihi na ọ bịa dị m ka mmụọ dịrị ndị ebe nwoke adị mma ya bụ anụ ya a sị udomanyi ma wo domani ma wo ịtara eke atara orie atara afọ atara nkwọ biko na-enye ihe ọjọọ nwụra ihe ndị nna anyị igbo na ndị nze pụsa bụrụ ala igbo nna anyị igbo ukwu ndị mbụrụ ndị ekede ụmụada biko ndị chi ihe chi ọwa ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị ezumezu mmụọ ihe chi ọwa ji biribi ndị kasa a sị bịanụ taa ọjị ọbasa ọhụ ihe chi ọwa ọfụ ihe chi ọwa biko etiti oge ihe chi ọwa ọfịa ji ihe chi ọwa ọ na-edu ndị oge ihe chi ọwa si bịanụ taa ọjị ihe ọbụla ihe chi ọwa ji dike dị egbu ya ndị igbo ji dike dị egbu ya a sị na bịanụ taa ọjị so onye kwuru okwu ibe ya agwọ nlọwa ndị a na-ekpe na ndị a na-ekwu maka anyị aka akwa ekwe mmeziere anyị ihe ọ bụ ihe a rịọrọ afa dịrị ndị anyị ọnwa bụ enya ọjị ndị ụfọdụ ekiri obi ọjị ụfọdụ ekiri ire ọjị nke ọbụla bụ ma anya ma obi na ire ihe ọdịmara kpọta ọnụ ugboro anyị biko ya bụrụ anya ọjị biko iwere anị wepụ n'anya ndị iro ya ndị ọzọ anyị ọ bụrụ obi ọjị biko iwere anị ka gwara ya obi ndị iro ibe anọ ọ bụrụ ire ọjị biko iwere anị wepụ n'ire ndị iro ibe anọ mee nke ọma mere anyị ome arụkworo ome na abalị ome na ụtụtụ biko ọjọọ nwa ji nri aka agwọ a sịwo anya amaghị nle nọ ha n'ọrịa mmụọ onye okpuru oke ibe ya ma ikwu nne ma ikwu nna ihe atara eke ihe atara orie ihe atara afọ atara nkwọ n'ihi na ụbọchị izu dị anọ refa ndị elu ndị ala

anyị agbapụla ya ọsọ o. omenala anyị taa ọ kara aka ome omenala ofu obi biko anyị abaala na agba nke abụọ anyị esila n'ọfọ pụta ee chief ogbuefi ka bịa were oche gị nna anyị nwoke bụkwa na ee chifu ikenga bịakwa were oche gị na ndị chief ee nwanne anyị nwoke bụkwa na otu chikara abadakwa anọju oche ọ. ee anyị chọrọ okwu ndụmọdụ because anyị abaala n'ụwa Anyị na-agazi inye ụwa okwu ndụmọdụ ihe gbasara omenala, kọwakwanụ ndị ụwa ihe anyị na-eme. Because o nwere ndị na-ahụ anyị n'ihe onyonyo, ha macha ihe anyị na-eme. Ehe, ihe a bụ ohere dịịrị anyị iji ọnụ anyị kọwaa omenala ee, uru omenala bara ndị Igbo niile ebe ọ bụla ha nọ n'ụwa gbaa gburugburu. Then a ga na-etinye ọnụ na nkenke. Ee, onye kwucha ibe ya ekwuo.
Omee omee afa m bụ Chief Jebex Eberechukwu Kalụ abụ m onye Ihechiowa nwa afọ Igbo from Arochukwu Local Government Abia State Nigeria so by the special grace of God enyere m opportunity ikwutu okwu ebe ọ and um, omenala bụ ihe dị adị nna nna anyị ha bịa chọọchị bịa factory ma ihe ndị ọdọ bịa so ya na-ejikwa omenala ọ dị from the ọ bụ the foundation of the religion

but omenala bụ first of all ọ bụ ihe ị ga-eji obi gị na-asa ị ga-edowe obi gị ọcha ị ga-edowe obi gị ọcha ihe ọbụla onye ọbụla na-agakwa emere gị n'azụ bụ ihe ọjọọ ndị nwe ala ga na-achụ ya alụrụ gị ọgụ then ị nwere ike ọ bụrụ chineke gị nene gị gọ ego gị ị ga-enwe n'ụwa a ga-abụ 100 million onye onye ọzọ na 1 billion ka ọ ga-enwe onye ọzọ only eh, 50,000 naira value which is about 100 dollar that money ọ nị na onye ahụ

because ihe niile si na chi so ya bụrụ na ego gị i ji ị na-enweta ego gị na-eme expenses karịa your income there is no how you can progress o nwere ị ga-eji mee progress and mgbe ọbụla ị na-enwe ị na-afụ neighbor gị na-eme progress ọ bụ onye omenala ọ bụ onye ụka chukwu ọ bụ onye nka gị na-etiri ya nnukwu which means ị na-egbu ya on spirit ị na-egbutu onwe gị ala because ihe omenala anyị dị obi gị ga-adị ọcha ị ga-akwụwa aka gị ọtọ gị jiri ọfọ jirikwa ogu so on that point ọ bụ mme gị even ị nwere ike ndị mmadụ asị na i ji ọgwụ too much i ji ọgwụ too much na-aga just like lee mụwa nọ onye ọbụla eji ọ ga-asị gị na nche eziokwu na m ji ọgwụ even nke a lọtara sị ha agụkwala m aha ha sị na m bụ ome ihe ọjọọ chi na-agọzi so all those kind of things because enwe m anya to ihe ọbụla gbasara mmadụ anọ m na ịkpa asịrị anọ m na inwe ihe envy to ihe ọbụla gbasara mmadụ ihe m na-enwe in the conscience m bụ ekpere m na-ekpe ekpere just like ndị omenala na-agọkwa sị ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma enweghịla m any conscience of uh, thinking about the negative impact to any human being and ebe ọbụla m nọrọ uche eh, eh, chief eh, David can testify from this January. Ebe ọbụla m nọrọ, I make sure that I am a light, I am a star, I restore justice because justice is one of the things that make people abide in unity o nwere onye ọ bụ e kpejọrọ ikpe ikpe ahụ dịrị ya n'oge e kpejọrọ for 30 years ọ may extend that ikpe the injustice on him may transfer to another generation so all those are the things ndị against it omenala
ome omenala ofu obi ok aha m bụ maazị ihe mara ndị akachukwu wu chief ikenga chief ikenga one omenala igbo na togo em ọ maka okwu omenala ka anyị na-ekwu Mm, ihe gbasara omenala um, m na-erute mgbe ndị nna nna anyị ha na-eme omenala mgbe a ndị nna nna na-eme omenala ọ na-awụ ikorobịa ma agbọghọbịa nwụọ mgbe ahụ a sị ka e je jụọ ase ihe gburu onye ahụ mana ugbu a ndị chọọchị bịaziri ndị ọcha bịa buru brainbox anyị na rie ihe nwere ike mezie n'obodo o nwerọzi onye na-ajụ ase due to na omenala agbaghịzi ya azụ so anyị ja-akwụkwa omenala n'iru ndị nna anyị ha mekwa ka ha si mee anyị na-atọ otekwa na sị mba na omenala ndị nna nna anyị hapụrụ mgbe ahụ na anyị aya-ahapụ ya ya kpatara anyị ji wee sị na anyị ga-ewechi omenala omenala Igbo na-ewechi ya azụ ọkwa na ka a na-eme na maka ma mgbe mgbe gboo ọ na-awụ onye agwọ ta a sị e je na be ndị be Nwokafọ na ọ ha bụ ndị na-agwọ agwọ onye ihe mee a sị sị e jewe ase ka a ma ihe mere ihe ji mee onye ahụ mana due to na omenala bịazi wepụzi a bịa wepụzi omenala na ahụ kịta o nwerọzi obere nwa nwụọ a na-asị hapụ na ọ chukwu weta na ọ chukwu were o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụghị ọnwụ chi onye ahụ so ya na o ji dị mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo kwesịrị ịnọsi ike n'omenala maka mgbe gboo before ndị nna anyị anwụwa ha na-agbazu ma 90 100 maka mgbe ha na-eme omenala and ha na-akwụ aka ha ọtọ ha na-anọ na ihe ọjọọ ha na-anọ ebe a na-agba izu ọjọọ mana kịtazi ị ya-afụ onye onye jisi ike ruo 60 65 a sị ka e kelee chukwu na ọ trygo well nwebe ebe o jere je ọ bụ due to na a hapụziri omenala mewezi omenelu so ihe m na-agwa ụmụ igbo onye n'ebe ọ nọ omenala bụ ntọala ndị nna anyị tọrọ anyị and omenala bụ ụzọ nọrọ before ndị chọọchị bịa and o nwe ihe mekatara ka omenala naa so ndụmọdụ m na-enye ụmụ igbo onye ọbụla nọ ebe ọ nọ na-anụ olu m onye ọbụla jisi ike na omenala hapụ chọọchị chọọchị bụ ihe ndị ọcha butere anyị and due to na ụfọdụ na-agbazi ọsọ na-agba ọsọ na omenala due to ndị a bịazi weta chọọchị e jizi chọọchị na-eme ihe ọjọọ onye fụ nwanne ọ sị gbuo nwanne ya o je na chọọchị o je sekpuru ala e kpeere ya a sị na chineke anụgo mgbaghara na o mezi but omenala bụ ị nọ n'omenala ị ya-eche echiche ọjọọ n'ebe nwanne nwoke nọ ma nwanne nwaanyị nọ ihe eme ihe rụrụ arụ n'ebe ị nọ due to na ịma na imerụ nsọ ala ndị nna anyị mee gịnị akụgbuo gị so ihe m na-agwa onye ọbụla bụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ onye ọbụla jisi ike na omenala
omenala ofu obi igbo bụ igbo mma mma nụ ee aha m bụ oti chikara Ee, tata awụ m onye otu onye n'ime ndị omenala ga-adị nọ na Togo. Tata anyị na-ekwu okwu maka uru omenala bara. Nke izizi, em, Igbo bụ Igbo. Ee, ekwutu dịka ome ekwutu ihe gbasara omenala ya dịka ma ọ bụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ka a na-ekwu okwu ya, ihe dị otu ahụ adịrọ. Na mbụ, ọ bụrụ na ị wụrụ onye omenala, obi ị ga-adị ọcha. maka mgbe ụka batara mere bịa ịbịa gara nwanne gị ihe ịga na chọọchị gaa rịọ arịọ mgbaghara ndị nke na-echekwakwa na arụsị anyị na-agọdọ arụsị anyị na-eme arụsị anyị ji esi ike dị ebube ebe onye megide nwanne ya ala atụpụta onye ahụ a na-adịzikwa mana ụka bịara bịa mebisichara anyị ihe a niile mana anyị nwa na dis generation na abịaga amatago na ihe niile ndị ụka butere anyị wụ asị asị ha mere anyị ka anyị mara ụzọ ndị nna anyị si eso ụwa bụ you follow nature and eh, ihe niile anyị na-agọdo wụ ihe chukwu kere eke ka anyị ji agọdo mmụọ niile anyị na-agọdo and eh, enweghị ihe ọwụla dịka anyị na-efe alụsị ọ naghị na akpọ isi akpọ isi ala nye alụsị ihe dị otu ahụ adịrọ ihe a na-eme wụ ịgọdo alụsị uru dị n'omenala karịrị akarị nke abụọ dị na ya wụ udo nke mkpụrụ obi onweghị karịa udo mkpụrụ obi na ị ga-anọ ebe ọbụla ị nọ ịgbasara aka nọrọ onwe gị o nweghị ihe ị ga na-eche taịm ọwụla iji nọrọ ebe echere na ịlawa ịchọwa ka ịlawa ịbụ na onye chọọ ka o megide gị ndị ala na ndị mbụ na ndị egede ha ma otu a ga-eji wee bupụrụ gị onye ahụ ọzọ maka ị na-akwadoro ha na-edozi ihe ị kwesịrị idozi atọ dị na ya wụ na agamnihu na-abịakwa n'etiti anyị niile maka na nwanne gị na ihe ọma na-agara ya ị na-enwe obi ụtọ n'ebe ọ dị ihe ọma nke ị ga-erukwa gị aka maka asị na ọ wụ onye fee eze eze eruo ya aka bụkwara aka eze.
Ee, ihe a na-eme adịghị ezi ịma na ọ bụrọ anyị nwa nọ ebe a sọsọ ka a gwara okwu a okwu a bụ okwu a gwara ụwa niile ee okwu a na-abụzi okwu a na-agaghị ekwucha ekwucha mbọsị ụka ọzọ ọ ga-abụkwa ndị ọzọ so onye ọbụla kwado onwe ya maka na anyị agbapụla ya ọsọ n'ogo imba omenala bụ ọkpụkpụ nna tafọrọ nwa ya so anyị ga na-ata ya atafọkwara ụmụ nke anyị ụmụ anyị atafọkwara ụmụ ha so biko mitin anyị agbapụla ya ọsọ nkwa m na-ekwe ndị omenala bụ na ihe dị iche ga na-adị n'ọgbakọ anyị onye ọbụla eziri ozi ya ziruo anyị maka na ndị nna anyị na-ezi anyị ozi n'ụzọ dị iche iche sometimes o nwere ebe ị chọrọ ka ozi ahụ si bịa o si n'ebe ọzọ bịa mana nke kacha mkpa bụ na ozi ahụ eziri na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị let it be na ozi ahụ eziri bụ eziokwu ha enyela anyị ndụmọdụ na anyị jisi ike n'ihe anyị ji na onye ọbụla na-eme omenala mee ihe ọjọọ ala kụgbuo ya so ihe anyị na-atụrụ ụjọ abụrọ mmadụ ihe anyị na-atụrụ ụjọ bụ ana maka na i mee ihe ọjọọ ana emepe ọnụ ị banye o mechikwa ndị ọzọ adịrịkwa ndụ na-aga so ndị omenala jisienụ ike onye na-aga ala be ya ụzọ anaghị adị ya anya anyị ga-eru ebe anyị na-aga ekenela m ogbuefi onye buturu anyị ọfọ taa asị m ozi o ziri anyị nabatara ọ dịziri anyị itinye ya n'ọrụ ụkwụ siri anyị ike n'ala anyị nwe nkụja anyị sị ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta o mee ndewonụ
asị m ọ ga-adịrị ukwu mma dịrị onye nta mma gị bịa n'omenala were ka mmadụ na-enọ n'omenala bụ nwanne gị o nwere ihe chifu ogbuefi ojere kwuru ọ sị gị nọ n'omenala na omenala awụghị na onye nọ n'omenala ga-awụ dangote but eh, ịma na a sị nwanne na nwanne na-anọ n'ime ụlọ asụ akwa ha ruru inyi so bikonụ ka anyị were omenala tiri n'obi anyị gị nọkwa n'omenala ka ọ na-anọ n'ime gị a hụ gị n'ụzọ a kpọọ gị onye omenala biko asị m ọ ga-adịrị anyị mma na eke n'oye na afọ na nkwọ onye ọbụla kpọsara ahịa ga-ere ahịa ndị na-aga ọlụ ga-alụta ọlụ ndị na-aga ugbo ga-enweta ihe ugbo ndị na-aga ọrụ bekee ga-enweta promotion biko na ọfọ anyị na-agọ bụ ka ọ dịrị ukwu mma dịrị onye nta mma but eh, asị ọ ma akwa awụ arụ ya marakwa onwe ya ihe onye metara ga-eji isi ya buru ya ihe emeta ihe ọjọọ ije pụọ n'ama isikọta ndị omenala n'isi but nọ ha na omenala na-eme ihe omenala chọrọ my brother otu ị na-aga otu a mmadụ ga-ahụ gị ọ sị gị na ị bụ onye omenala biko onye hụ nke ọma mee gị hụ nke ọjọọ hapụ ya ka omenala nọ n'ime ka ị nọ n'ime omenala